Blantyre oye! Tonse oye! Moni nonse! Muli bwanji? kamodzi kawiri Ine ndosangala kwambiri komanso monga mukuona ndi bwino kwambiri choyamba ninene kuti ngati zimene anena Ma- mayi maria kaenja zimene achita dar suleiman if it's true it's very very wrong it's very very wrong i'll tell you something four weeks ago my lawyer ane bakata kwa Daud Daud Abdul Suleiman kumuuza kuti zimene akuchita MBC program yao kuti tukwana everyday castigate me asiye zimenezo kwa sanayankhe sanayankhe sanayankhe nswera ndiye tionana pa september 16 dpp oye choyamba ndine osangala kwambiri kuti mwabwera mwaunyinji choncho ngakhale modzidzira lero ndikuti zikomo kwambiri mwaonetsadi kuti mumakonda chipani mumakonda dpp eh? ndiye pa 14 muinenedi eh? Ah, I'm sure muinenedi ndipo ine sindikufunsani kuti mundivotere ayi ndikatero ndikuchimwirani ndikudziwa kuti ine mundivotera choncho ndangobwera kuti ticheze papita nthawi yaitali kuti ndo- ndikuoneni ndione nkhope nkhope zanu zachikondi zaulemu kuti ticheze basi koma ndidziwa kuti mwakonzeka kale kuvota pa 14 september dpp oye

iwo anali attorney general ndiye tinagwira ntchito kwambiri mmadziwa kuchita za malamulo komanso uh, jane ansah anasankhidwa ndi dr bakili muluzi of the high court abingu anawasankha kukhala attorney general apm anawasankha kukhala chairman of malawi electoral commission three different presidents ndiye kusonyeza kuti she's a person amene ali respected ni ma president osiyanasiyana and i know kuti agwira ntchito ntchito kwambiri as, as maria kainja mrs kainja kuti tifuna government la malamulo la malamulo osakhala government yokhapa anthu okuwaletsa anthu zi- zi- ma demonstration zionesero ayi ndiye akuti bola ine ndachi

Uh, before I proceed, choyamba ndipeleke ulemu kwa former first lady komanso ulemu kwa Doctor Jane Ansah ulemu kwa Right Honorable

Leader of, of the opposition, Doctor George Chaponda ulemu wanu. Komanso ulemu mafumu ali pano ampingo ndi nonse abale anga muli pano ulemu wanu lero ndosangalala kwambiri first of all

kuti lero tikuchita launch campaign formally ndiye ndikupempha nonse kuti tigwirizane kwambiri pa nthawi ya campaign eh? everybody should go through campaign eh? door to door kupita pamudzi pali ponse nyumba nyumba nyumba nyumba kulikonse mupite kukachita campaign eh? musaiwale munthu aliyense ngati munthu wina akudwala kaya ali ndi chifuwa mumpase panadol mumtenge pa nying- pa njinga akavote tikufuna munthu aliyense avote dpp woye komanso ena kaya munataya kadi ija kalisiti kaja kaya ena munagulisa mukavote chifukwa dzina lanu lili mkaundula kumene kumene munalembesa dzina lanu mbuku mmenemo ndiye mupite mukavote azakulolani kuvota tamvana zimenezo isawayi chifukwa simuvota

So I, I love the DPP and I love you all. Ndimakukondani nonse Amalawi kuti mukhale anthu a ufulu pakali pano tili mu ukapolo ndife akapolo monga ndinanena ku Mzuzu ndinanena ku Mzuzu August 2018 University of Livingstonia kuti

azabwerera ku malawi ndipo anthu tizakhala aukapolo nde pano ndi pa ukapolo ukapolo wa njala ukapolo wopanda ndalama onse ndi ukapolo komanso ukapolo wa nkhanza kuopa boma zosiyanasiyana koma kuno ndi kwathu this is our own country osati kuopa anthu asamaope boma people should respect government but not fear the government koma ni ntchito ya government ntchito ya government kuteteza anthu ntchito ya government

and the pursuit of happiness kuti pakhale munthu moyo ufulu komanso anthu akhale osangalala it's a job of the government to make sure that people are happy that they are not suffering the job of government pakali pano akuti pa dziko lonse la- la- la- lapansi anthu akumalawi ndi namba 2 pa anthu amene ali ali achisoni komanso omvetsa chisoni that's no good that must end that must end tipulumuse ndiye ine ndikuuza mcp i wish the tv was working pano ndikuti let my people go let my people go chifukwa ine ndizatenga kupita ku kanani osati ku Bagamoyo ayi koma ku kanani i'll take you i promise you that i'll take you there ndikuziwa

But we must work hard, tigwizane manja, tili limodzi, determined, we'll get there. Tiyang'ane pasogolo, osayang'ana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mukukumbuka mkazi wa Loti? Eh? Anayang'ana kumbuyo. anasanduka wake chulu cha mchere nde mzasanduka wa mchere mkayana kumbuyo chonse mujana kusogolo so let's go together don't look on the side don't be distracted just go go until you get to canaan so go go go until you go to the voting polling station there asakunamizani kukupasani ka 50 kwacha and so forth iya koma akupasani 50 kwachayo tengani eh? ndani angakainama paibe ngakhale anandipasa ine 50 nditenganso koma sindavotera ayi sindavotera nde tengani tengani kama 50000 ka 1000 tengani ndithu eh tengani komatu ndi ndalama za anthu si zawotu za za anthu ndi misonkho imeneyo eh so palibe ife kuti zakuti zikomo bwana zikomo bwana zikomo bwana there is no reason for chifukwa ndi ndalama za anthu now ife tirere monga tanena ma manifesto sindiyankhula ma- za manifesto chifukwa i think dona magalasi alongosola bwino kwambiri zonse koma ife manifesto athu timati people centered is built around people monga anena dona magalasi tikuchita decentralized government mudziwa decentralization kuti boma lichoke ku Lilongwe lipite m'midzi, mphamvu ichoke ku Lilongwe ipite m'midzi. So ma, ma village ma district akhale ndi budget yawo, ma constituency akafuna pa mlatho apa mlatho wawo and so forth ndi budget imene tapasi so most of the money will move from ku Lilongwe kubweranso ku nde ndili kuno ku blantyre ndikutsimikizireni ndikudziwa kuti blantyre yaonongedwa blantyre was the industrial commercial capital of this country deliberately yaonongedwa kuti makampani onse ofunika ka Ma- malawi housing chanchan zonse zapita ku lilongwe choncho i was talking to one of the hotel people kuti alibe alibe business chifukwa blantyre simply yagwa ndithu yagwa pansi koma ndikulonjeza promise the first day

DPP oye! This is the commercial capital of Malawi. Komanso ndikudziwa kuti Blantyre

In addition to Kamuzu Stadium, another mod- modern stadium, Thyolo, the, the football capital of Malawi, zimenezo tizachita patsogolopo now kapena mnakuuzani manifesto Ah, akunama basi magalasi uja akunama zimeja sachita ayi ngati atinamiza nthawi ija pa 2020 i can tell you kuti ife ife tikalonjeza timachita zimenezo tikalonjeza timachita Mu about 2014 tinalonjeza kuti tikonza chuma, sitinakonze. Tinanena kuti tibwera ndi ma community college sanabwere, anabwera. Tinanena kuti tithe- tithetsa njala, si- sinathetse. Zonse tinanena kuti tibweretsa forex, sinabweretse forex. Pamene nachoka ine Forex inali over 1 billion US dollars ya forex. When I left the government, kaya yapita kuti, I don't know, but I left over 1 billion, 1 billion of, uh, in, in forex. So chilichonse chimene tinalonjeza tinachita and tikabweranso tipitiriza zimenezo certainly kwa achinyamata Program ya Community Technical College tipititsa constituency iliyonse kuti pakhale Community Technical College. DPP oye! Komanso kwa anthu ovutika ndi olu- olumala mabanja amene ali ana amasiye ndi anthu odwala

pasakhale nyumba ya dothi komanso yodontha muno malawi ayi and we are doing we'll, we'll, we'll do with that program choncho zonse takita promise manifesto yazachitika atero kwake because tili ndi plan uh, i say i can disclose today i think um, honorable mwanamveka hinted at it kuti na- nakhazikisa group Economic Recovery Committee komiti yokonza dziko lino komiti imeneyi yamaliza ntchito yake ripoti ready kuti beginning September 17th tichita implement program imeneyo tiyamba program imeneyo yokonza dziko lino tili ready tili ready program tili nayo of course sitingachite disclose now chifukwa choti ena angatiberenso uh, nde sitingachite disclose koma I can assure the truth kuti ife tili ndi program imeneyo economic recovery committee tichita zimenezo uh, ndipo i'm sure kuti the next five years next five years dziko lino likhala mchimake chuma njala mavuto osiyanasiyana tidzatha zimenezo ndikukuchitani assure ife tikalonjeza timachita zimenezo and this time tichita zimenezo I assure that pakuti zonse zitheke choyamba ndi vote eh? vote musaiwale komanso before that campaign eh? mupite pakhomo paliponse muwauze anthu mupite kulikonse muwauze za manifesto muwauze ma- manifesto muwauze zimene tifuna kuti tifuna tiwachitire anthu a m'mizi chifukwa ndikufuna kuti anthu a m'mizi o- atukukenso kuti mapulogalamu aja achitukuko achokere ku lilongwe apite m'mizi kuti anthu anthu azipeza ntchito m'mizi mwawo kaya ngati mufuna kupanga ah, kapena msewu kaya kumanga chipatala nditu anthu a m'mizi mmenemo alembedwa ntchito ndikuuzani zimenezo ndiye akhala ndi mwayi anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti madera mmenemo mutukuke choncho ndikudziwa kuti kwada ndinali ndi mawu ambiri koma i think kwada tsopano sindifuna kuti muyende usiku ndikuthokoza kwambiri kuti nonse mwabwera kuno ndithokozenso kwambiri a manifesto committee ndithokoze kwambiri uh, honorable honorable chihana ndi aford kuti tag- tagwirizana choncho komanso ndithokoze kwambiri uh, our Central Executive Committee, ntchito imene agwira kuti program yaleyo uh, ku from ku what's comesa uh, not, not comesa uh, that, from, from, from, from uh, where was it oh, oh yes yes yes Mount, Mount, Mount, Mount Soche not comesa uh, and here kuti zonse zayenda bwino kwambiri ndikudziwa kwambiri tipitire kugwirizana kukondana tonse ndi banja limodzi ndipo ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikomo
chipani cha democratic progressive dpp apita mutharika pakungotsiriza kumene